ɛɛ an seginna ka na pilato kan i n'a fɔ aw b'a kalama dɔnku cogoya mun na le génie i ni kayew bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ sunkalo kibaruya bɛ cogo di hakili la bi ye sunkalo tile tan ni kɔnɔntɔn ye tubabukalo bi ye 20 20 avril 2022 a bɛ ka sa sa ban yɔrɔ min na hakili la donc musolaka dɔ de b'an bolo le secret a ka ɲininkali b'an kɔrɔ yan plutôt a ko ko n'a n'a cɛw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na sufɛ n'u bɛ baro la cɛ bɛ to ka wuli k'i yɛrɛ lasama donc ale bɛ fɛ k'a dɔn de lasamali in kɔrɔ ye envie de bɛ cɛ la wa ale bɛ fɛ ka tamasiyɛn ninnu étudier k'u dɔn ka eh, cɛ baara nɔgɔya cɛ bolo donc ale bɛ fɛ k'a dɔn sisan yɛrɛ sama in kun ye envie de bɛ cɛ la wa le secret k'a bilasira o la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma o ka ɲi muso ka keguya kosɛbɛ furu kɔnɔna na c'est très très important an bɛna tila ka o keguya ko dɔw ka se ka musolakaw bilasira n'a ye n'ala sɔnna ma inshallah donc ko ni y'a ka cɛlaka ye mun bɛ to k'a yɛrɛ lasama kuma bɛɛ de donc ale bɛ fɛ k'a dɔn de n'a y'a sɔrɔ cɛ ka yɛrɛ lasama in n'a sɔrɔ o ye sɔmi ye k'a yira ale la k'a fɔ nege bɛ n na dɛ na i kana pɛ diyan nɔ sinɔn nege a bɛ n kɔnɔ dɛ nka kuma ka gɛlɛn donc farafin cɛ ma o tɛ baasi t'a la a faamuyalen don o ka ɲi ni muso bɛ cɛ ka o ko ɲɛɲini k'o dɔn donc a ka ɲi a b'a to couple bɛ basigi donc a b'a to cɛ yɛrɛ dusukun bɛ joie i kɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kuma muso kan k'o keguya ko in kɛ cogoya mun na n'ala sɔnna ma an bɛna ka na olu detayew di n'ala sɔnna ma inshallah donc le génie donc n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ ka yɛrɛ lasama ɛɛ a kɔrɔ ka ca voilà a bɛ se ka kɔrɔ belebeleba saba di i n'a fɔ ale ye mun fɔ o bɛ se ka ye a kɔnɔna na furu kɔnɔna na muso kan ka cɛ jateminɛ a ka kow bɛɛ lajɛlen la donc cɛ mun bɛ yen n'a bɛ to k'a yɛrɛ lasama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufɛlaw fɛ tan kɛrɛnkɛrɛn da waatiw mana surunya kɛrɛnkɛrɛn ka to ka bala ko ka don o n'a ɲɔgɔnna a bɛ se ka kun saba di cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ordinateur manipule kɛra de a bɛ to k'a ka masini donc a bɛ to k'a manipule a sigilen kɔ bɛ ja walima a ka telefɔni o n'a ɲɔgɔnna occupation dɔ walima sɛbɛnni sira dɔ dɔnku a sigilen kɔ bɛ ja sunɔgɔ buruburunin bɛ kɛ a ɲɛ na dɔnku n'a wulila a b'a yɛrɛ sama dɔnku k'a sɔrɔ nege sira tɛ dɔnku a ko jateminɛ o bɛ kɛ cɛ la kuma dɔw la k'a sɔrɔ nege sira tɛ dɔnku o ye kun fɔlɔ ye kun filanan i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale a chargelen don a yɛrɛ kunkolo la quoi c'est à dire baarakɛyɔrɔ kow ni dukɔnɔna kow ni terisira kow ni o n'a ɲɔgɔnna a yɛrɛ chargelen don donc a bɛ miiri o de la ka panse ka panse o la fo finalement a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ sunɔgɔ buruburuni jate ye a ra donc n'a wulila a b'a yɛrɛ lasama ni o kow ye ka sɔrɔ ka haalo o bɛ fɛn ninnu lata ka bɔ a hakili la fɔlɔ donc o bɛ kɛ cɛ ra k'a sɔrɔ nege sira fɛnɛ tɛ donc o ye kun filanan ye kun sabanan o bɛ se ka kɛ nege sira ye cɛ dɔ bɛ yen ale ye n'a ye yɛrɛ lasamasama caya o kɔrɔ k'a fɔ nege yɛrɛ de bɛ a hakili la muso kan ka keguya joona ka don a nɔfɛ joona ka taa paix d'a ma pour que k'a sɔrɔ a m'a fɔ ni donc a da yɛrɛ ye mais nege taamasiyɛn ni tɔw taamasiyɛn bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya jumɛn na an bɛn'o fɔ a ye a k'o faamuya nege ta ni cɛ b'a yɛrɛ lasama a bɛ se ka samanko saba naani kɛ ka tugu ɲɔgɔn na voilà donc o saba ni naani i b'a sɔrɔ a ka kurusi kɔnɔna o kɔmansera ka bɔ donc a cogo la dɔɔni hali n'a ma wuli pewu mais a kun bɛ cogo min na a kɔni falenna donc muso kan ka jateminɛ kɛ n'a y'a yɛrɛ lasama yɛrɛ samako bako kelen tɔ ninnu bɛ k'o ye ou bien fila mais ni a sera naani ou bien duuru bɛɛ ma ka tugu ɲɔgɔn na ka tila ka kurusi kɔnɔna kɛ i n'a fɔ o bɛna falen dɔɔni c'est à dire ka kɛ i n'a fɔ a bɛna wuli dɔɔni a ka jarakɛ quoi ka kan'a fɔ jarakɛ b'a fɛ ka donc bɔ a cogo la dɔɔni cela veut dire que nege nana donc a hakili la o la muso kan ka keguya k'a fɔ ale cɛ in nege b'a kan nin yɛrɛ sama in na dɛ a ye donni min kɛ sisan so kɔnɔ donc muso kan ka keguya ka don a nɔfɛ ka taa paix d'a ma k'a sɔrɔ donc a ma kuma donc cɛ muso in b'a fɛ ka nin de dɔn ka a cɛ la k'a sɔrɔ donc cɛ ma kuma o tɛ wa o ka ɲi o ye hakilimaya ye donc an musolakaw bilasira nin n'a ɲɔgɔnna ko camanba de bɛ kɛ cɛw la mais farafin cɛ tɛ kuma ni muso min bɛ yen k'i ka kegun ko i b'a faamuya n'i ye nin kow faamuya a bɛ kɛ sababu ye ka mankan camanba de bɔ i ka furu kɔnɔna na ani a bɛ kɛ sababu ye i kanu bɛ don i cɛ nin na k'a sɔrɔ a m'a fɔ mais i b'a sɔrɔ i kanuya falen bɛ a nin na tewu parce que a bɛ mun miiri a b'a fɔ ko hali n'ale y'a yɛlɛmɛ dɔɔni a kɔrɔ bɛ mun di k'ale muso b'a dɔn donc k'ale muso in y'ale ɲini k'a dɔn yɛrɛ de vraiment fɛn o fɛn ka d'ale ye ko hali n'ale y'i kɛ cogoya dɔ ye o bɛ kɔrɔ mun di k'ale muso b'o dɔn k'a b'i teliya k'o d'ale ma donc joona donc n'o kɛra a bɛ n'a fɔ i ye cɛ in bonya ka tila k'a ka sentiment totalité d'a ma cɛ in mana kɛ maa jugu ye cogo cogo ou bien a mana fariya cogo cogo e kanuni a fɛ o bɛ kɛ wajibi ye ani dɔgɔyalima dɔw bɛ yen k'o ta ka e sɛgɛrɛ a tɛ se k'o kɛ cogoya si de la donc muso kan ka keguya ka ninnu dɔn a bɛ kɛ cɛ la tile fɛ a bɛ se ka k'a la su fɛ cɛ dɔw bɛ yen a bɛna don dɔrɔn ka t'i da ka musow to baromugu la kɛnɛ ma tilegan yɛrɛ fɛ walima a tilara tobili la ou bien baromugu la cɛ taar'i da a tɛ ka a da don kuma na a donna ka taa d'a ka chambre kɔnɔ k'a sɔrɔ nege de b'a la muso nege de b'a la mais ka muso in wele ka na karisa na yan mago b'i la o ka gɛlɛ ale ma bon muso de bɛ keguya cɛ donna sisan a ye waati min kɛ a tɛ deli ka nin bɛɛ kɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma bɔ bon a bɛ mun na ye i taara ka taa dalen sɔrɔ ten cogoya dɔ kan lahalaya dɔ kan e yɛrɛ de bɛ keguya sisan ka na dɔrɔn ka na a mɔmɔ dɔɔni a kɛra cogo di i dalen mɛnna yɛrɛ kuma kɛra cogo di nege b'i la de n'an ka da sɔgɔ dɛ donc n'a ɲɔgɔnna ka na ni tentative ye walima k'i tɛgɛ don a ka kurusi kɔnɔ walima ka commencer ka muganiw boloda donc a nana o kun yɛrɛ de kama mais maloya kama a n'an ka éducation cogoya kama a tɛ se k'o fɔ e ye donc n'e keguyara directement k'o dɔn kuma bɛɛ e b'o kow de dɔn i cɛ la n'a commencera k'i débarrasser ka bɔ mɔgɔw la dɔrɔn envie b'a la walima a nana ka na e yɛrɛ sɔrɔ lahalaya dɔ kan don dɔ la a tɛna k'a yɛrɛ débarrasser ka bɔ mɔgɔ la ten o kɔrɔ ye k'a fɔ a nan'i sɔrɔ lahalaya mun kan dɛ i nege sinna k'a minɛ ten donc rapport bɛɛ tɛ suda quoi wagati dɔw bɛ kɛra cɛ bɛ don k'a sɔrɔ a muso bɛ lahalaya dɔ de kan donc muso nege bɛna na o yɔrɔ bɛɛ mais k'a fɔ muso ye na yan nege b'i la walima na yan nege bɛ n na a tɛ se ka o fɔ quoi parce que an yɛrɛ ka éducation n'an ka dukɔnɔnaw bɛ cogoya min na o t'an permettre an k'o fɔ quoi donc fo muso de ka keguya ka olu dɔn walima cɛ in bɔra dugu kɔnɔ don dɔ a ye muso dɔ ye cogo dɔ kan o woro in fankelen in o tun bɛ moto boli de la dɛ fiɲɛ fɛnɛ donna k'a woro fankelen in da kɛnɛ ma donc a tɔ tora dogodogoni ye dɛ donc cɛ in ale tugulen tun bɛ o muso in kɔ walima muso in nana tɛmɛ a na ko dɔ kɛra a ni na fo ka taa se so a bɛ ka penser penser o la donc a kunkolo bɛ ka munumunu de donc a kɛra nege sira yɛrɛ ye a hakili la siɲɛ kelen donc f'a ka soulagement de bila o ko in nɔfɛ pour que o bɛ se ka taga bɔ a nɔfɛ cogoya min na bon ale tɛna o bɛɛ lakali e ye o donc n'a nana a n'o envie nana déjà o b'a kunkolo kɔnɔna na o la a y'a yɛrɛ débarrasser ka bɔ mɔgɔ la walima a y'a yɛrɛ kɛ cogoya dɔ ye e yɛrɛ b'a dɔn to e cɛ kun tɛ tan ka kɔrɔ a tɛ to ka kɛ tan n'i y'a kɛlen ye tan dɔrɔn rapport nege de b'a la donc e fana bɛ keguya ka ko dɔ dilan ka fɛn dɔ planifier n bɛ taa n da dɔɔni n bɛ taa n da dɔɔni o n'a ɲɔgɔnna walima n bɛna ji dɔɔni bɔn n kan ka na parce que ni mɔgɔ bɛ baro fɛnɛ na n'i sinna ka girin ka wuli ten k'i bɛ taa so kɔnɔ k'i mana olu fɛnɛ na jateminɛni dɔ boli i kan quoi bon n bɛna ji dɔ bɔn n kan ka na dɔɔni n'ala sɔnna ma donc o ji bɔn in olu fana bɛna temps dɔ de olu bɛna miiri de k'a fɔ i bɛna temps dɔ ta ni mɔgɔ taara k'a bɛ taa ko kɔnɔ a bɛ temps dɔ ta o donc i bɛ taa paix di i ka cɛ ma ka tila ka ji in fana bɔn i kan ka segin ka na donc i den ka na cɛ ka paix d'a ma k'a sɔrɔ i ka barokɛɲɔgɔnw ma bɔ donc fɛn kalama il faut que a sufɛtaw bɛ yen a tilefɛtaw bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen a b'a sigi fo zora de ka sɔrɔ ka don bon don dɔ a bɛ se ka kɔn ka don ten k'a sɔrɔ cɛ na nege de b'a la mais a tɛ se k'o fɔ e ɲɛna quoi donc muso kan ka nin bɛɛ jate minɛ cɛ nɔfɛ cɛ ka acte kelen o kelen n'a bɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ nege sira ye muso kan k'o bɛɛ jate minɛ cɛ nɔfɛ n'a y'o fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn i bɛ n'i yɛrɛ d'a ma donc en tant que cɛ bɛ satisfaction sɔrɔ i fan fɛ c'est à dire a mago b'i la kuma o kuma a b'i sɔrɔ o kuma a bɛ mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la a bɛ damu mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la hmm? i bonyani ani i janyali i ka diya cɛ ye o bɛ k'a yɛrɛ ma donc wajibi de ye donc yɛrɛlasama nin bɛ se ka ye a kɔnɔna na mais a bɛɛ kɔrɔ tɛ nin ye donc anw ye mun fɔ a b'a jateminɛ ni mun kɔrɔ kɛra cɛko ye a k'i teliya musoko ye a k'i teliya ka don a cɛ nɔfɛ joona ka taa paix d'a ma o b'a to kanu don donc a ka cɛla n'ala ka jɛn inchallah donc les jeunes a kɔrɔ ye nin de ye très généralement ka caya d'accord a faamuyara an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan ye min ye ko dɔ ko ko muso yɛrɛ bɛ furu kun kelen jumɛn kama a bɛ furu sexe de kama walima ka cɛ dɛmɛ a ka ɲɛnamaya ka réussir a ka ɲɛnamaya ka taa ɲɛ ko muso bɛ furu kun kelen jumɛn kama lesɛgɛrɛ i y'a bilasira baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma donc ala ye cɛ dan ka muso dan mm. ko muso bɛ furu kun kelen jumɛn kama bɔn ala ye muso dan mm. kun mun na an t'o kun lajɛ n'an y'o lajɛ parce que ala de ye furu dan ala de y'an yɛrɛ dan ka tila ka furu dan donc ala ye muso dan kun yɛrɛ mun na n'o dɔnna mun bɛ sɔrɔ ka k'a kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw ye donc i bɛ taa tawureta lajɛ Genèse n'u b'a fɔ ma la Torah i bɛ t'o lajɛ deux dix-huit o kɔrɔ ye k'a fɔ a chapitre deux hmm? i b'o lajɛ verset dix-huit ala b'a f'i ye ko ala ko ha cɛ ka to a kelen na o man ɲi ne na a bɔɲɔgɔnko dɛmɛbaga dilan a ye donc o ye awa de ala ye adama de lajɛ adama danni kɔfɛ ka tila kelen de kun don a donc a ɲɛnafinnen kun don donc a bɛ tamatamaw na donc a jigilatigɛbatɔni don a bɛ dumuni sɔrɔ ka dun sa mais eh, paix t'a kan quoi parce que cɛnimusoya bɛ paix mun di o t'a kan quoi donc ala ko ko cɛ ka to a kelen na o man ɲi cɛ jɛni de ko don adama de ko don donc an na a bɔɲɔgɔnko dilan a ye mun bɛ kɛ dɛmɛbaga ye a ye est ce que i y'a faamuya an na a bɔɲɔgɔnko dilan a ye mun bɛ kɛ dɛmɛbaga ye a ye donc adama dilanna awa dilanna adama ye pour que ka se ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn de ye a ye ani ka sɔrɔ ka a ɲɛnajɛ parce que a ye mot fila de f'i ye cɛ ka to a kelenna o man ɲi o kɔrɔ de k'a fɔ ɲɛnafin o man ɲi quoi c'est à dire ɲɛnajɛ tuma dɔ la a ka to ka tulonkɛ kɛ a ka to a ka to ka ɲɔgɔn legelege fɛn yɛrɛ fana ka to ka di ɲɔgɔn ma o de bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ ye i k'i ka muso lɔgɔbɛ a k'i lɔgɔbɛ yafa bɔrɛ kelen a i k'a mɔmɔ a k'i mɔmɔ i k'a mugan i k'a nɛmɔ a k'i mugan donc nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ de ye i m'a faamuya i ka rapport kɛ n'a ye a ka damuba sɔrɔ i la e yɛrɛ ka damuba sɔrɔ a la dajukɔrɔ kanunw ka fɔ e k'o ɲɔgɔnna fɔ ale yɛrɛ k'o ɲɔgɔnna fɔ nin bɛɛ de bɛ jate ɲɛnajɛ ye cɛ ka to a kelen na an y'a ye k'a fɔ o man ɲi donc a bɛ ɲɛnajɛ cogo di nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ dɔ de ye an y'an para an taara dɔnkɛyɔrɔ la an taara kungoyɔrɔ la an taara kɔɲɔyɔrɔ la an taara seliyɔrɔ la nin bɛɛ bɛ jate donc ɲɛnajɛ dɔ de ye n'a fɔra ko cɛ ka to a kelen na k'a man ɲi nin si ma nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛw dɔ de ye quoi nka mun bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye a ye o tuma dɛmɛ o ye jumɛn ye a bɛ dɛmɛ de bɛ na fɔlɔ mun bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye a ye i y'a faamuya donc ka sɔrɔ ka a ɲɛnajɛ walima mun bɛ kɛ ɲɛnajɛbaga ye a ye walima ka sɔrɔ ka a dɛmɛ donc muso yɛrɛ danna de pour que ka se ka cɛ dɛmɛ o tuma ɲɛnajɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dɛmɛ ye mun ye sisan ni cɛ b'a fɛ ka arriver parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka taa ɲɛ donc n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ sisan ka mɔgɔ dɔ ɲini ka fara i kan mun bɛ i lataa ɲɛ i ka hakilila la i ka porozɛw la i ka nafolo marali la i ka nafolo ɲɛni na k'a dilan k'a ɲɛ i ka i ka nafolo dilan ka ɲɛni na i b'a faamuya ka hakili to i la pour que tiɲɛni kana don i kun ani k'i bilasira bilasiralikanw na pour que i bɛ se ka taa ɲɛ joona cogoya mun na quoi a bɛ fɔ o de ma dɛmɛɲɔgɔn donc ka o tigi to o fana na damu fana ka sɔrɔ a ta kana k'o dama fana ye i ka damu dɔ sɔrɔ a yɛrɛ fana ɲɛfɛ yafa bɔrɛ kelen quoi donc o y'a ɲɛnajɛ yɔrɔ ye quoi donc muso danna de pour que ka cɛ dɛmɛ bon damu i b'o fana sɔrɔ a kɔnɔna na hali k'a dɛmɛ pour que a ka damu sɔrɔ a n'a yɛrɛ bɛ damu ta cogoya min na donc ka kuma lasurunya dɔrɔn muso dankun a danna de pour que ka cɛ dɛmɛ walasa a bɛ se ka arriver cogoya min na bon damu in o bɛ na a kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ sisan ni mɔbili san sisan i bɛ mɔbili san mun kama wala i bɛ mɔbili san de pour que i ka se k'a boli e sen ka teliya nka n'i ye mɔbili san i b'a sɔrɔ a kɔnɔ sumalen don ni clim b'a kɔnɔ fotɛyiw cɛ ka ɲi telew bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɔrɔn b'a kan mɔgɔw b'i bonya a kama donc i bɛ kɛ patron ye a kama fo ɲinɛ bɛ kɛ mɔbili sankun yɛrɛ kɔ a sankun yɛrɛ ye pour que e ka teliya de mais tellement que influence min bɛ mɔbili la ani ko minnu b'a la ani lafiya minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ laɲinɛ a sankun yɛrɛ fɛnɛ kɔ donc muso ko bɛ ten muso taara de pour que ka cɛ dɛmɛ walasa a bɛ arriver est ce que i y'a faamuya mhm. donc diya minnu b'a kɔnɔna na olu y'a dɔ de ye dɛ i y'a faamuya donc fo olu ye anw diɲɛ laban mɔgɔ de nana o diya ninnu o diya in ta ka sɔrɔ ka kun in yɛrɛ bila quoi i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ sisan hali mɔbili ko la tellement que an y'a ta n ye misali min ta mɔbili kan o misaliya kelen in o bɛna o mɔbili kelen tellement que an y'an dulon diya in na ka kun in to yen i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ yen sisan a bɛ taa mɔbili dɔ san ka kɔnɔna cɛ ɲɛ ka kilimu k'a kɔnɔ ka fɛnw k'a kɔnɔ ka limɛriw k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ a mɔbili mɔtɛri man ɲi n'a bɔra k'a bɛ taa yɔrɔ la a bɛ bɔ so dɔrɔn ani wɔsiji de bɛ se a ka baarakɛ yɔrɔ la nka n'i ye mobili yɛrɛ dayɛlɛ i dabali bɛ ban quoi parce que mun y'o kɛ a ye kun in de to yen ka t'i dulon secondaire min b'a kɔnɔ ka t'i dulon o la donc musoko fana bɛ ten kun ye muso ka i dɛmɛ muso bɛ ta o de kama o la muso jumɛn de b'i dɛmɛ wala muso jumɛn de bɛ se ka i dɛmɛ i b'o de lajɛ fɔlɔ o tuma o ye kun de ye i bɛ sɔrɔ k'o ta n'i y'o ta o tuma ɲɛnajɛ min b'a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'o dilan a kɔnɔ donc o bɛna kɛ ko in kɔnɔna na k'a tɔ cɛ ɲɛ quoi est-ce i y'a faamuya bon sisan ni e ye dɛmɛ in bila sisan ka taa ɲɛnajɛ in dama de ta ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a bobara falen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a sinbara falen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a ka maga ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a nunkala ni bolo cɛ ka ɲi ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a lèvre in bɛ cogo min a dawolo o ka maga dɛ ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a cini b'a ɲin na ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a kankɔrɔnin cilen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye deux pieds gauches don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye coca-colanin don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye deni yɛrɛ de karilen don a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma ɲɛnajɛ donc n'i ye kun to yen ka t'i dulon nin kelen o kelen na furu bɛ se ka kɛ mais a ti kɛ furu ɲɛnama ye est-ce i y'a faamuya parce que kun in e m'o e m'o lajɛ quoi e taara ɲɛnajɛ min b'a kɔnɔ e taara o ɲɛnajɛ de ta ka sɔrɔ ka kun to yen est-ce i y'a faamuya donc i bɛ kun de ta muso jumɛn bɛ yen n'a bɛ se ka n dɛmɛ i dɛmɛbaga dɛmɛɲɔgɔn muso i b'o de ɲini n'i y'o sɔrɔ muso min na i b'o ta o tuma ɲɛnajɛ bɛ na ko in kɔnɔ donc n'i ye dɛmɛ bɔ a la ka taa ɲɛnajɛ dama ta in ta parce que dɛmɛ t'a kɔnɔ a ko bɛ dabila walima mankan bɛ caya quoi donc muso dana de pour que ka cɛ dɛmɛ donc diɲɛ laban muso olu fana y'a faamuya de k'a fɔ diɲɛ laban cɛ olu bɛ ɲɛnajɛ in dama de kɔ donc u bɛɛ taara u yɛrɛ kɛ ɲɛnajɛ mɔgɔ ye donc cɛw fana bɛɛ taara girin u ka o ɲɛnajɛ in kɔ o de y'a to u si ma furu voilà o de kama muso jumɛn ka kegun muso min bɛ yen ni a kan ka furu ni sisan ni cɛ bɛ muso furu muso laloma ye muso jumɛn ye min hakili la k'ale bobaranin falen bɛ yafa bɔrɛ kelen k'ale cɛ ka ɲi moribalani b'ale la garabagaraba ale ka jama ka ca bɛɛ bɛ kungo fɔ ale ye o ye lalomaya de ye o ye muso laloma o tɛ furu i b'a sɔrɔ cɛ bɛɛ b'o fɛ ɲɛnajɛ in de b'ale la bɛɛ bɛ fɛ k'a goûter dɔrɔn de k'a sifilɛ ka tɛmɛ a ka ci fɛ nka mɔgɔ si t'a fɛ k'a mara a fɛ yen a bɛ n'a fɔ fatɔ a ko ka di bɛɛ ye o mais mɔgɔ si t'a fɛ ka k'ale ka mɔgɔ ye o tɛ wa a bɛ n'a fɔ balon n'a bɛ balontan na balon ko ka di bɛɛ ye bɛɛ b'a fɛ ka maga balon in na mais mɔgɔ si t'a fɛ a ka don ale ka jɔ kɔnɔ donc muso ɲumannin bɛ ten de bɛɛ b'a fɛ ka maga a la bɛɛ b'a fɛ k'a nɛnɛ bɛɛ b'a fɛ k'a goût dɔn mais mɔgɔ si t'a fɛ k'a kɛ a jɛɲɔgɔn ye parce que mun na dɛmɛɲɔgɔn tɛ voilà donc ni muso b'a fɛ sisan e ka kɛ cɛ dɛmɛɲɔgɔn ye o la i bɛ i jogo de ɲɛ i jogo c'est à dire n'a fɔra k'i k'i jogo ɲɛ i ka kɛ bonyɛmɔgɔ ye fɔlɔ i ka mɔgɔw bonya que ça soit i cɛ don i cɛ tɛ i ka kɛ maa ye mun ye maa bonyɛbaa ye i bɛ mɔgɔw bonya kelen mɔgɔ min bɛ mɔgɔw bonya o tɛ se ka hali a cɛ dɔgɔya parce que i cɛ ye mɔgɔ dɔ de ye donc i kana kɛ cɛnnikɛla ye que ça soit i yɛrɛ ka fɛn walima mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn i kana kɛ tiɲɛnikɛla ye donc ni muso tɛ tiɲɛnikɛla ye n'a nana cɛ fɛ yen hali a cɛ ka fɛn a tɛ se ka o tiɲɛ parce que a bɛna k'a cɛ ka fɛnw mara donc sabanan i ka kɛ dɛmɛbaa ye fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i k'a kɛ k'a ɲɛ quoi mun b'a a tɔ ɲɛ walima mun b'a a caya i ka i ka baara bɛɛ bɛn o ma kabini aw fɛ yen quoi donc hali n'i nana i cɛ fɛ yen i t'a ka malo tiɲɛ i t'a ka jɛgɛ tiɲɛ i t'a ka fɛnw tiɲɛ i y'a faamuya sabanan i ka kɛ lamɛnkɛbaa ye maa ɲumanw na c'est à dire i ka kɛ mɔgɔ ɲumanw lamɛnbaa ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hakili ka ɲi i ka baara ka kɛ o mɔgɔw lamɛnni ye donc muso min bɛ yen n'a bɛ lamɛnni kɛ hakilimaw la n'a nana cɛ fɛ yen o b'a sɔrɔ o b'a la déjà quoi a bɛ diyagoya ka cɛ in lamɛn bon fɛn min bɛ taa aw halaki cɛ tɛna o fɔ bon cɛ bɛ fɛn de fɔ mun b'aw taa ɲɛ k'a sɔrɔ e kun degelen bɛ lamɛnni na déjà i b'a ye i b'i yɛlɛmɛ complètement ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye cɛ ye donc n'e y'a kɛ dɔrɔn ni jan tɛ pɔli dɔ ye o de y'i ka vie ye parce que i bobaranin falen don o cɛ ka ɲi cɛn don jan bɛ dɔ sɔrɔ c'est vrai jan b'a yɛrɛ ɲini pɔli fana bɛ na a fana bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini madu fana bɛ na a fana bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini janɛ fana bɛ na a bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini kabini cɛw bɛ boli e kɔ fo a laban na e yɛrɛ de bɛ boli cɛw kɔ laban laban na cɛw b'i pousser voilà donc a laban na ɛɛ a caman a bɛ taa kɛ delilikɛla de ye parce que baara fila bɛ yen o baara fila bɛɛ bɛ laban delili de la parce que a ni delili bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ni i dɛsɛra a ni delili bɔli mun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'i diyagoya i ka taa kɛ delilikɛla de ye i b'a dɔn o ye baara fila mun ye zon ani sunguruba parce que l'argent facile o de ye nin baaraba fila ye mun bɛ na mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i ma wɔsi donc ni i kɔrɔla n'a sɔrɔ e ye sunguruba ye e tun bɛ sɔrɔ k'i ka ɲɛfɛ mɔgɔ mago t'i ka ɲɛfɛla in na bilen bon l'argent facile jumɛn de bɛ yen mun bɛ mun n'o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ delili tɛ o tɛ yen donc i bɛ kɛ delikɛla de ça c'est normal donc n'a sɔrɔ i tun ye zon de ye o ye wari l'argent facile de ye k'i da ka tile bɛɛ sunɔgɔ ka su tilancɛ bɛɛ sunɔgɔ su dernière minitini na ka wuli ka taa mɔgɔw suyɛn o ye o ye l'argent facile de ye k'o warini bila i kunna donc ni i dɛsɛra fanga tɛ yen bilen mun b'a to i bɛ se k'o kɛ o la argent facile jumɛn de bɛ yen n'o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que e tɛ foyi dɔn n'o de tɛ donc maakɔrɔbaya la k'o bɛ se ka na e ma o tɛ yen o ye deli dɔrɔn de donc i b'a ye vraiment deli de b'a i ci donc i bɛ yɛlɛma ka kɛ delikɛla ye n m'a fɔ delikɛla bɛɛ bɛ ten dɛ mais n'i ye delikɛla muso ni cɛ n'i y'a jɔ tan o tan a seegin bɛ sunguruba kɔrɔ walima zon kɔrɔ awa ne lɛsɛgɛrɛ de b'o f'i ye donc parce que argent facile de don n'i ka baara banna a bɛ ani baara mun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ se ka kɛ k'o bɛ se ka na e ma k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn o dɔrɔn de don voilà o y'a delili sira in ye donc minnu tɛ fɛ k'o kɛ fiyewu olu bɛ taa kɛ dɔwɛrɛ ye nka n na n da don o bɛɛ la kosɛbɛ mais ne ka ca a la kosɛbɛ tɛrɛ ɲinini ka ca o la musow nin bɛɛ fɔkun ye muso de ye muso mangoro mana mɔ cogo o cogo kari waati de b'a la a minnu kan k'a kari a y'a to a karibaw bolo k'a kari pour que a k'u nafa donc kuma bɛɛ ka n'i ka mangoroni lajɛ e ye cɛ a bɔnna dɛ e bi ta a bilenlenba de don ka sɔrɔ ka pusɛrini bɔ a ra ka to ka pusɛrini bɔ a ra k'a sɔn i bɛ na fɛnɛ i b'a sɔrɔ a bilenlenba don e cɛ a bɛ ka mɔ dɛ a bɛ ka mɔ dɛ don dɔ la i bɛna sɔrɔ i bɛna sɔrɔ a fɔsɔn fɔsɔnna walima i bɛna sɔrɔ a karida ka bin donc fɛn bɛɛ bɛ a kuma de fɛ cɛw yɛrɛ bɛɛ bɛ girin i kɔ waati mun na choix kɛ dɔ ra i ka furu o ma i ka k'o dɛmɛɲɔgɔn ye parce que ala yɛrɛ de ye ko in kɛ ten n'i ye ko bɔ ala ta ra dɔrɔn tɔɔrɔ bɛ na hali n'a ma diya i ye alijinɛ ko tɛ dɛ ala ye ko fɔ cogo min na ala de y'an dan n'i ye ko bɔ ten ne tɛ alijinɛ ko f'i ye n y'o fɔ bɛɛ ye ko ne tɛ alijinɛ ko fɔ mɔgɔ ye mais a tɔɔrɔ kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ i b'o kunbɛn fura foyi t'o la donc i yɛrɛ dilan i k'i jogo ɲɛ i ka kɛ cɛ dɔ dɛmɛ ɲɔgɔn ye i n'i ka beauté bɛɛ cɛw n'u ka giri bɛɛ dɔ choisir i ka k'o dɛmɛ ɲɔgɔn ye i ka hɛrɛ b'o de la sini n'ala ka jɛ inshallah donc muso mun ka ɲi ni cɛ bɛɛ b'a fɛ k'a furu muso mun bɛ se ka kɛ cɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔn ye nungalako t'o ra walima o bɛ se ka y'a ra bobarako t'o ra walima o bɛ se ka y'a ra sinbarako t'o ra walima o bɛ se ka y'a ra a bɛ fɔ o de ma caractère i jogo n'i y'o ɲɛ o tuma i na cɛ sɔrɔ ka furu mun bɛ kɛ i bɛ kɛ cɛ mun ka dɛmɛ ɲɔgɔn ye n'i ye i jogo ɲɛ i jogo tiɲɛ i jogo n'i y'a tiɲɛ i bɛ se ka cɛ kɛmɛ sɔrɔ kalo kelen n'a ka d'i ye parce que bɛɛ b'a fɛ bɛɛ b'i fɛ de nka hɛrɛ t'a la wa si t'a fɛ k'i furu fɛnɛ o de kama u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ olu tɛ furu u nana ni terme dɔ ye ko donnant donnant voilà olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ mun bɛna ale nɔfɛ o tɛna ale furu ale yɛrɛ b'a dɔn o tɛna ne furu o yɛrɛ b'a dɔn ne tɛna furu o tuma a nana kun jumɛn na a nana pour que ka fɛn in nɛnɛ de o la a fana b'o sɔngɔ de fɔ sisan o de kama u nana n'u ka terme ye ko donnant donnant k'i bɛ dɔ di fana bɛ dɔ di voilà baasi t'a la a da bɛ diya cɛ la ka tɛmɛ muso kan parce que muso ye npalan de ye ala yɛrɛ y'a dilan ten mun bɛ dulon a ka dulon a cɛ la walima a ka dulon a den na walima a ka dulon a balimakɛ la walima a ka dulon dɔ balimakɛ la muso ye npalan yɛrɛ de a dilanlen bɛ ten ala fɛ quoi n'ala ɲɛna mun ma k'o dulon a yɛrɛ la o ye o ye kunnadiyaba ye mais muso dilanlen tɛ ten ala bɛ se k'o fɛnɛ kɛ ka i dulon i yɛrɛ la o dɔw bɛ yen mais muso yɛrɛ dancogo la ala fɛ npalan de don mun bɛ dulon jɔn na cɛ dɔ la est-ce i y'a faamuya donc n'i ma o dulon yɔrɔ préparer a bɛ fili de i bɛ fili de parce que ni dulon yɔrɔ ma sɔrɔ i la i laban i bɛ fili de ça c'est normal i y'a faamuya donc ala ka hakili ɲuman d'a ma u k'u yɛrɛ dilan u k'u yɛrɛ jogo dilan u ka kɛ cɛw ka musow ye ka kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye cɛw ye n'o tɛ hooni e o bɛ ban n'i b'a fɛ k'o ban cogo dɔn musokɔrɔba ɲuman musokɔrɔba dɔ lajɛ n'i b'a fɛ k'o ban cogo dɔn i sigi gɛtɔrɔnda la walima i ka t'i sigi nasɔnyɔrɔ la walima i ka t'i siri i ka t'i sigi musokɔrɔninw ka gɛrɛn na musokɔrɔninw bɛ baro kɛ yɔrɔ min i ka t'i sigi yen don dɔ la musokɔrɔba dɔ bɛ na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin cɛ ka ɲi wa e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ye waati duman yɛrɛ yɛrɛ de kɛ i b'o dɔn hali ni maa m'o f'i ye hali ni ɲɛden cilen don i b'o dɔn o musokɔrɔba dɔ bɛ na don dɔ la k'a sɔrɔ a birilen don bere b'a bolo mais e mun ni e y'a filɛ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na nin ye waati duman yɛrɛ yɛrɛ de kɛ donc o bɛ cogo di voilà e b'o sira de kan o n'i m'i ta préparer a bɛ a bɛ taa ko kelen de fana ye hali kelen t'a jɛ n'ala ka jɛ ye donc les jeunes hakili dira mɔgɔ ma de pour k'i ka miiri i kana fɔ i b'i diyaɲɛ ko bɛɛ kɛ dɔw kɛ i kana fɔ i b'i goyanya ko bɛɛ fana to yen i y'a faamuya dɔw fana kɛ hakili dira mɔgɔ ma o de kama ka bi ka sini préparer ni bi ye o mɔgɔ de bɛ lafiya très généralement ka tɛmɛ minnu dulolen bɛ bi dama kan bisimila le secret a faamuyara leçon ɲɛna an yɛrɛ leçon ta an minnu ye denmisɛnninw ye an n'an bɛ ka taa fitiri ma an b'a fɔ fanw ye ka to lamɛnni na toujours i ka émission kuma laban d'a kan an ka bi ta bila yan baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma ma toujours malick le secret et les jeunes an de tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 02 n'i da gosi da na yɛlɛ i ye dɛ ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patiente dɔɔni kɔfɛ ko da k'u bɛ yɛlɛ i ye dɛ n'ala ka diɲɛ inshallah donc n'ala sɔnna ma inshallah émission eh, spéciale fila b'an bolo n'an bɛna fɔ o ma ko donc plateau secret o plateau secret in direct de don a bɛna kɛ ni ala sɔnna ma inshallah an bɛna tila k'a publier an ka page kɔnɔna na i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na donc n'a émission an bɛna dilan k'a donw fana fɔ aw ye don fila semaine kɔnɔna na